mma mma ụtụtụ ọma ndị Igbo Chukwu Chukwu kere mụ na gị gọzie unu ya dịrị gị na mma this is the master prophet young Joshua Yawins the awakened one of the Biafran people Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion Rofana. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma dịrị unu na mma n'ahịa na anọ nke ala Igbo o nwere ihe mere nwa ede ede ji bee nwii ị ga-ajụ onwe gị chi gị master prophet ihe m na-eme ugbu a ọ maka gịnị ọ maka gịnị ka m ji na-eme ihe ọ maka oge eruone mgbe anyị ga-ekwesịrị ịkpọte ụmụnna anyị n'ụra ụmụnna anyị ndị na-ehi ụra ịkpọte ha n'ụra ana m ekwu ihe a all the time but i don't think na ekwuone m ya enough for people to understand G O D God can be this thing

enwere some people Facebook na ama ha ama Facebook awụọna their god enwere some people Instagram na ama ha ama na ahụ Instagram awụọna their god I want you to understand some all these ignorant people bịa to their weekend one different spiritual leader. My level no here their level nọ here they don't understand what I'm saying o nweghị mgbe m gwara gị na enweghị almighty let me just put it that way e nwere something ka m something ka gị but that thing nwere aha according to onye Igbo I don't care nke ndị ọcha I don't care nke ndị oshi ndị efulefu ndị oshi ahụ bi na Israel I don't care nke ndị Germany i don't care nke ndị itali ihe m kwuge wụ nke m nwanne m abana nwanne m abana achọrọ m ịba nwanne m nwere ụmụaka nwanne m nwere ụmụ achọrọ m nke m enyi m nwoke abana enyi m nwoke abana achọrọ m nke m ihe m na-akụziri ndị Igbo ugbu a wụ hapụnụ nke ndị ọzọ nke ha dịrị ha ọ mmadụ na-amụ nwa ya kpọ ya nke m dịrị m God god of nyere moses ten commandment wu efulefu elee ihe m ji si na god nyere moses ten commandment wu efulefu wa atụrụ wu onye oshi maka ọ wụ ashị Jesus Christ onye ọcha wu efulefu gịnị mere m ji si na ọ wụ efulefu because ọ wụ onye a na-akpọ Jesus Christ ọ image e ji justify ya igbu nna nna anyị ha izuru ihe ndị ojii nwere for 400,000 years were onye ọcha dome si ya na onye a forgivuone ihe niile njọ niile anyị mere na ọ forgivuone and na onye a emene nnụ nye nnụ liberation mgbe ha na-akụzirine our forefathers ihe a n'ala Igbo 300 years ago our forefathers ekweghị they look at that concept as ishi arịghị mma and they killed them some of them for it ndị ha na-egbu wụ ndị sị no this arụ today don't come here again they say oh are you saying that there is no god it makes you a fool an idiot oh are you telling me that there is no god you are atụrụ asị m gị god must have a name God ke ndị Igbo buru ibu pụta e nwere Almighty God nke ndị Igbo Almighty God nke ndị Igbo wu chi ukwu were fonu gị a mkpucha na dee chukwu na Google ebupụtara na gị ihe a tụrụ atọ i butara ihe a tụrụ atụ ihe a tụrụ atụ shie n'ụtọ gịnị horn power ihe a wụ a symbol of power ihe a wụ chi nke ndị Igbo anyị edeghị ndị that Igbos o nwe mgbe a sị na the British asịhụ the romans asịhụ the flavians asịhụ the galatians asịhụ ndị riri ọrụ asịhụ ndị efulefu a sị the igbos believe that ihe a wụ chukwu chi kere anyị chi na-enye ihe niile ihe a wụ nke anyị ndị ọcha was unable iji ihe ahụ eri anya ọrụ that's why m ji ụka m dị outstanding gaa na ịntanetị gị click ya chukwu chukwu god or igbo god e wepụtara gị chukwu ọ sịghị gị christian god ọ sịghị gị british god ọ sịghị gị chinese god ọ sị gị igbo god the igbos believe and before ndị ọcha abịa ndị igbo enwene that believe na ihe a wụ chi ukwu ha anyị bịara nwee years and years ago mgbe anyị na-etolite anyị na-ahụ ewu na-agbarị na village atụrụ na-agbarị na village nwa mkpi ndị a castrate a castrate ha etocha like this ha nyara bell n'olu na-agarị kịrịkịrịkịrịkịrịkịrị anyị loo ha ihe akwụkwọ ihe a wụkwa ewu agbara o ihe a wụkwa ewu mmụọ onye ọbụla ụjọ atụwa ya nwaanyị di ya mere travel for years jee ala bekee nwaanyị di ya nọ almost 20 years na america nwaanyị edome ukwu ya na ọ gaghị the fear of chukwu was everywhere i jee na anambra state ọ wụkwa this rubbish e creatri now mgbe ụwa wụ ụwa e nwere enugu enugu anambra na imo wụ nwanne but before that time i jee na the side of anambra area ụmụ nwanyị ha niile enweghị nke ị ga-ahụ na-agba n'ezi approximately 100 200 years ago enweghị nwaanyị anambra ị ga-ahụ na-agba n'ezi ya gbaa n'ezi agbara ụlọ ha akụgbuo ya ya gbaa n'ezi agbara ụlọ ha akụba ya afọ ya gbaa n'ezi Njaba akụba ya afọ ya gbaa n'ezi eh, Idemmiri ike Idemmiri apịagbuo ya the fear was everywhere there were holiness and righteousness in the land but mgbe arụ bịara bido ebutere na anyị nwoke na-akpọ ntune not according to master prophet according to king james translated the bible ị na-anụ ihe m na-ekwu King James translated the Bible in 1614 sị na ya na nwoke ibe ya ebi n'ụlọ na-araha na bed ha na-akpọ ntune na Jizọs Kraịst na-akpọkwa ntune with John ọ wụ m kwuru ya King James dere Bible kwuru ya but the awakened one otu m ji wụọ the awakened one ịchọpụta ihe e zuru ezu m gaa chọpụta ya ị ga-abịa na-abara na m mba onye ji na-achọpụta onye oshi oh, ọ gị ji eje chọpụta onye oshi ihe ị ga-abara na onye wụ onye oshi ị ga-akpọrọ onye jeje chọpụta onye oshi onye jeje chọpụta onye gburu mmadụ ị ga-abara na onye onye ahụ gburu mmadụ abakwara na m mba ewekwere na m iwe onye ị ga-ewere n'iwe wụ your pastor and all those efulefu a na-akpọ priest that has deceived your parents all this while they have doctorate degrees in stupidity but they are unable

even catholic priest kwesịrị ịwụ ndị nwere that opportunity to know the truth ha jee na Rome ha jụrụ ọsọ sị na ga-agbada n'ala jee lee akwụkwọ ndị a hidere ahide ha eruo ebe ha sị mba ejena ebe ahụ ejena ebe ahụ akwụkwọ ndị dị nsọ ọ ihe ndị arụ ha mere ndị amị ndị amị ha mere edona ihe they don't look into it even ha hụ ya they will not say anything because catholic priest before a catholic priest apụọ from catholicism ị ma na ọ ga-elose lifelong nri ọ na-eri n'ọnụ so ọ na-adị difficult mmadụ iwepụ onwe nri n'ọnụ because awụọna ha lifelong ndị ọrụ na-eji mụ na gị nne mụ na gị nna mụ na gị na-eri ha ọrụ a na-atụrụ ha ego ha na-eri na-atụrụ ha ego ha o nwe ihe ha na-arụ ha awụsara na ala biafra just na-eri eri at the end of the day jizọs ha na-eprichi na-akpọ ntu na-akpọ ntu n'ike nwoke ibe ya at the end of the day ten commandment mgbe anyị na-etolite etolite ị nụ ten commandment onye ọbụla ahụ na-ama ya jijijiji ahụ na-ama ya jijijiji e bulite baịbụl echetara m mgbe anyị dị small somebody gara mere something n'ụlọ anyị one of our brother e weta baịbụl sị onye ọbụla mere ihe pụtakwa bịa kwuo eziokwu gị ekwuhu eziokwu now na baịbụl ga-egbu gị hei onye ọbụla na-ama jijiji onye ọbụla na-ama jijiji today the awakened one biafran spiritual leader ahụna the behind of the pawentaba ike dị ngwọ ike dị ochi ten commandment ọwụhụ efulefu a na-akpọ god dere ya ọ nọ na Egyptian Book of the Dead nke ahụ ka ndị oshi Chineke kpọrọ ọkụ ekwensu pịawara azụ ndị ọcha ji eje kọpịrị ya ị ma ndị ọcha the Romans army you have to understand Christianity wụ Romans army ihe wụ ndị efulefu na-agbagharị ebe niile na-egbugharị ndị mmadụ ụmụ nwoke e gide ha a chapụ ha amụ ụmụ nwaanyị e gide ha a nọ na-eji roshiti ha n'ike violate ha buru ihe ha nwere buru ego ha buru gold then sị gị obey their rules and their regulation those their rules and regulation wụ this church anyị nọ n'ime ya taa that is it in Nadesia Council of Nadesia agara m na Turkey na that place lecha anya nga ahụ ihe ahụ the beginning of my quest ọ nga Constantine nọ kpọkọọ ndị isi ndị isi mmụọ niile nọ under his reign previously every king na-enwe onye isi mmụọ and onye isi mmụọ most of the time ha na-awụcha magician a na-eme magic so that man is always a threat the king is always threatened by onye ahụ ji power and ọ romans army na-eme install a king and ha me install a king most of the time onye aka ji ọfọ na that land achọghị that king ada egbuo ya or akụọ ya nshi or akụọ ya stroke or akụọ ya leprosy or akụọ ndị roman army ke akụọ they don't like spirituality ọdịnala in those days wụ ọdịnala so constantine akpọkọ ndị ọdịnala niile ndị isi ọdịnala niile nọ na his territory from that day constantine asị from today agaghị eji mmadụ eme sacrifice as if ma ndị ọdịnala na-eme ndị roman army gburu more people than ndị ọdịnala worldwide maka ihe niile ha gburu na germany ị ma ihe ha gburu na england ị ma ihe ha gburu na eh, scandinavia ị ma ihe ha gburuzi mgbe ha batara n'afrịka mmadụ ole ka the romans army gburu n'afrịka ya sị na bịa ha afrịka but that was catholic church ebe ọbụla catholic ebe ọbụla romans army nọ catholic church nọ ya that is later from that day in council of Nicaea agara m there na Turkey lericha anya sị Chineke nga a ka a nọ create arụ Constantine asị onye ọbụla ga-eme obey the king ndị aka ji ọfọ ahụ niile onye ọbụla na-ama jiji because ga-eje egbupụ gị isi eji gị eji nga ahụ that is the beginning of this christianity they have time a na-akọpị a na-akọpị ha gara na egypt kọpịrị ihe niile nọ na egyptian book of the dead kọpịrị the 42 laws of maat instead ị ga-ewere 42 ha ewere 10 jezie na other writings were ndị ọzọ jee na the book of buddha in psalms chekie e nwere about 100 psalms that talked about meditation what does europeans knows about meditation mgbo anyị nọ na christianity i don't understand but mgbo m bịara practice meditation buddhism the awakening of the consciousness mụ aghọta na ihe a wụ the teaching the concept of buddha ha kọpịrị ya european anaghị emeritate all from the west from the east ha abịa n'ala igbo onye kụziri na ndị ọcha ndị oshi hụ nọ na palestine na a na-ewere ọkụkọ fe n'isi gbuo onye gbupụ ya ọbara ọ ihe ha hụrụ anyị na-eme n'ala igbo ewere ọkụkọ ejighị ọkụkọ ihe ọjọọ niile m mere echinye m ya na ọkụkọ arụ niile m mere echinye m ya na ọkụkọ onye ga-egbu m egburu ọkụkọ he ha efopụ ya isi ọkwa unu na-ahụ ya ndị juu ndị ọcha mekpa ya ahụ ndị ahụ bi n'Israel na-eme ya ọkwa ị hụrụ ya oh they are children of god they are doing a good thing onye igbo mee ya wụrụ arụ onye ọcha mee ya hey these people are doing it like the olden days chineke kpọọ gị ọkụ there's no olden days ha zutere ya from us that is where this religion began in council

to control them here and o ji that thing ahụ that day is the beginning of Christianity go and make research council of Nicaea bishop ihe a na-akpọ bishop wụ ndị isi mmụọ the that day onye isi ndị Diana na worship Queen of Heaven Diana was there ndị na-awọshipụ mars was there ndị na-awọshipụ the god of germany eh, thor was there ah, well anyị ama ndị egburu anyị ama how many of them egburu because maybe a jụrụ ha ifolo the new rules so i want you to understand this let's go back to our issue the fear of chukwu apụọna from ndị Igbo mbụ mmadụ aga eme arụ nwaanyị aga ahapụ di ya jee na-akọrọ ihe n'ezi nwaanyị aga ahapụ di ya jee mụta nwa unless ma di ya sị ya na ya ga-atụmali nwaanyị ime jee mụta nwa but e nwere wee ihe ndị a ga-eme ugbu a ụmụ nwaanyị igbo anyị bi amerịka bi england di ha na-alaba na basement weekend ha eje ṅụọ mmaị na-eji uh, bata the fear of chukwu chukwu atụrụ atụ apụọna n'obi ndị igbo the love of jesus christ abatala ha n'ime by that time they are now blind onye ọbụla na-emere ihe ọjọọ pastọ na-akwa iko evangelist na-akwa iko nwaanyị pastọ na-akwa iko eh, nobody nobody cares anymore because Jesus aforgiveone gị fornication gị ị ga-eme adọtrị gị ị ga-eme even in the next 20 years you have already prayed aforgiveone gị on time so je wụ na efulefu jesus onye ọcha nwụrụ na cross of calvary 2000 years ago why must i today confess my sins during the easter ha say oh efulefu has risen efulefu onye ọcha has risen now we are free ị wụ otele ọkụkọ efulefu onye ọcha was risen 2000 years ago you supposed to be free 2000 years ago no he never existed i gotta go we have lost the fear of chukwu chukwu na-apịawa mmadụ azụ chukwu na-eje just gbuo onye mere ihe ọjọọ now we have the love of christ and arụ jizere anyị biko o nwekwe mgbe m sị na enweghị almighty but ihe m sị na enweghị god god of the bible enweghị god of christianity because god of the bible wụ onye oshi efulefu tụrụ ashị na ọ ya nyere moses ten commandment ten commandment ha kọpụtara from egyptian book of the dead the law of ma'at the papyrus of ani the uh, egyptian book of the dead the book of amenemope i'm just telling you ọ kasị 42 laws of ma'at go and read it onye ọbụla jee gụọ ya ụjọ atụla gị ndị ahụ ndị ahụ isi ha all those symbols mean something Christianity ma anyị ụjọ na-atụ anyị you don't want to look gaa gụọ 42 laws of Ma'at ị gụchaa ya anya mmiri ga-agba gị ị ga-ahụ na ihe a wụ truly our ọdịnala click 42 laws of Ma'at gaa gụọ ya ị gụchaa ya anya mmiri ga-agba gị ọ sị gị even egbupụkwala osisi and ancient osisi nọ n'ala nna gị ewekwala ọkụkọ na ewu a chịrị inye mmụọ gasị enyekwala ya ndị mmụọ chineke go and read so for that m ji sị na the god of the bible wụ onye oshi wụ onye ashị because why it doesn't exist aga amasị na ekwensu wụ onye ashị because ekwensu ala igbo na-anụ olu m m kwuo na ọ wụ onye ashị ọ ga-apịawa m azụ aga m asị na mami wọta wụ onye ashị because mami wọta na-anụ olu m ọ ga-apịawa m azụ kamalu ozuzu ndị ọgọ m hapụrụ hapụ buru baịbụl aga m asị na ọ wụ onye ashị because ọ ga-apịawa m azụ it existed aga m asị na mmụọ igwe ka ala wụ onye ashị ọ ga-apịawa m azụ aga m asị na lahe eh, eh, udo ogugu wụ onye ashị ọ ga-apịawa m azụ but aga m asị na jizọs wụ onye oshi onye okwu ashị ọ wụ efulefu na-akpọ ntụli because why it doesn't exist aga m asị na the god of the bible wụ efulefu onye oshi onye okwu ashị because why ọ ihe nwoke ibe gị pịkọtara jiri ego ọrụ I always repeat this, I will say it again. 2016, m na-alụ ọgụ gbasara maazị Nnamdi Kanu mụ na Kanunta anyị na-achọ ịstọpụ ha iburu redio biafra just like what is happening today mgbe ọbụla maazị nnamdị kanu nọ n'aka ndị iro ọgbaghara no wonder because maazị nnamdị kanu were jerusalem bible ji doo ha n'iyi baịbụl a na-egbu mmadụ were baịbụl nye nwaanyị gị sị ya ji dụọ isi esi ọbụla ije je kọrọ ihe n'ezi ka ọ nwụọ nwaanyị ahụ ga na-akọrọ 24 hours o nwe ihe ga-eme ya o nwehụ ihe ga-eme ya nwaanyị ga na-apụ na-akọrọ na-eweta ego na-eshiri gị nri o nwe ihe ga-eme ya maazị Nnamdị Kanu ewere baịbụl ee ji doo ha n'iyi ah, oke eji m baịbụl ha sabọtaajịrị ya that time rie ya ụgbakọrọtara na-egbu ya mamịrị mụ na Kanunta na-afight everywhere o nwe somebody gara biafran land ka ha jụọ ajụjụ ma ọ ga-anwụ na prison ruo na mmụọ nọ n'ala igbo ọ wụhụkwa ndị dibịa ndị dibịa wụ just like businessmen okay ha na-atụ mgbere ahịa iwere ha na-atụ mgbere ahịa eje na ke mmụọ nọ n'ala one place aga m akpọ ya aha jụọ ndị mmụọ Nnamdi Kanu ọ ga-apụta ha sị yes ha sị okay ngwanụ anyị chọrọ anyị wetara ihe ndị a ka i mee ka anyị nwere onwe mmụọ a ekwuo okwu sị ya jụọ ha m mee gị ka i nwere onwe ele onye nnu ga-efe ele onye nnu ga-eprezi ọ wụhụ onye ahụ na-ekpu okpu tawesị popu data efulefu ọ wụ mmụọ asị come and get out ha buru ihe niile ihe niile ha bu ha buru ya lawa ị ma ihe mere agbara na-eji akụgbu some aka ji ọfọ o nwere ike bụ woman ga-abịa for ịna ihe or something mmụọ asị ya nata ya nwa sisi ọnwa rịrị ọ nata ya ego ayọrọ ma ego ochie na e nwe ihe ọ wụ onye dibịa dịdịrị ego ji eri eri i soro ọ ga-ana nwaanyị ahụ otu akwa ọkụkọ agbara mmụọ sị ya nata ya sị nwaanyị ngwa na i wetana otu akwa ọkụkọ gị lama na e nwe ihe i nwere gị domere na ụmụaka na-esi agbara apịagbu onye ahụ mmụọ ala igbo siri ike ọ kara aka anọ m nga na biafra na germany i gotta go okay i have to leave in 10 minutes m na-ajụ ajụjụ m were ose ọjị were ọjị kwuo okwu kpọọ mmụọ nọ n'ala igbo sị ha gwa m ihe anọ m n'abalị o ruhu 2 hours mmụọ abịa kpọtee m gwa m aha ya sị m na ọ ya wụ mmụọ na-eme ihe ahụ m kwuru na m bịa were ọfọ ya m sị mba agaghị m ewere ọfọ gị ọkwa ị ga-anara m nwaanyị m ị ma na nwaanyị m mara mma hei chineke nwaanyị m kajara akaja ọ mara mma sị ọkwa ị ga-ana m nwaanyị m ya sị m mba sị ị ga-anara m ụmụ m ya sị m mba m sị ihe m ga-enyekwa gị wụ naanị ọkụkọ na ewu na atụrụ

mmụọ nọ four hours from my village hears the voice of the awakened one of the Biafran people ala Igbo kachara akacha ala Igbo kara aka Chineke yesterday ka m sendịrị ego ụlọ ka e ji wetara m ọfọ ahụ yesterday esendiene m ego ka e ji wetara m ọfọ ahụ ala igbo kara aka the gods of the land shiri ike chineke kpọpụtara ndị maazị nnamdi kanu maazị nnamdi kanu pụta aga m asị ya ọgọ nwoke ga-alaghachi na kenya i ru ebe ahụ ụmụ nwaanyị kenya mara mma ị chọọ atọ ma anọ ma ise ma isii ị chọkwa adị ya ụmụ nwaanyị ndị biafra but eh, ma most of them na-adị loyal ọkwa ị na-aghọta lụrụ ụmụ nwaanyị ebe ahụ ole ọbụla ị chọrọ 10 or 20 or 30 choose nọ n'ebe ahụ daga dịsi efulefu ndị igbo

it's not gonna be possible maazị Nnamdi Kanu nwere ike jee Israel agaghị enye anything ọ maka Israel ka o ji na-ekwu na ya wụ ihe ya na o nweghị ihe Israel ga-enye ọ ndị ọcha agaghị enye nothing ya sịkwa ya jee chịrị army Israel niile anyị agaghị enwere onwe maka ihe ga-agba anyị ụkwụ mmụọ nọ n'ala Igbo because anyị wu ndị agọdere na mmụọ anyị wu e, ewu don't take it in a wrong way anyị wu atụrụ don't take it in a negative way anyị wu atụrụ eji present ya na to the to the gods and that god wụ chukwu chukwu wụ naanị nke anyị ọ wụghị onye ọcha chukwu anaghị echekwa ndị ọcha chukwu anaghị echekwa onye ogoni chukwu anaghị echekwa onye awụsa chukwu na-echekwa naanị onye igbo onye nwa onye ọbụla onye igbo eji ọbụla onye igbo kara aka kajara kaja mmụọ chukwu na-echekwa ya chineke i don't want to talk about Mazi Nnamdi Kanu but i just remembered him Maazị Nnamdi Kanu atana ahụhụ ọ tana ahụhụ sometimes I just want to forget because of egede a ga-agba ọzọ all these efulefu this sabotage ha na sabotage Maazị Nnamdi Kanu all those idiots kpọrọ onwe ha DOS kiss my butt this idiot those efulefu sị na ha na we are representing ma idiots maazị Nnamdị Kanụ pụta ya gaa kpọtụrụ Chukwu mmụọ nọ n'ala nna ya Kamalu Ozuzu enweghị ala n'ala Afaraukwu Ibeku olee otu ị ga-eji azọtara ndị Igbo ala mgbe the god in your own land erechana ala ya niile ji ya rụọ chọọchị chineke zọpụta maazị nnamdị kanụ o nwere few people kwụrụ na with maazị nnamdị kanụ very few echere na eruru ha 3 or 4 and they are multiplying other people you see efulefu ndị akpakarati ngo the efulefu they don't care about supreme commander achọrọ ha obituary Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu nwụọ ndị mbụ na ndị egede ma mewọta mmụọ bịara n'olu m chukwu asịkwa m Nnamdi Kanu nwụọ ọ wụkwa ihe m kwuru ihe a wụ intent Edoziem efulefu ma ndị nọ na DOS na some idiot sị na ha wụ lọya maazị Nnamdi Kanu that is their intent but ana m asị ya sọ onye amụma na ọ ga-adịrị ya na mma na ọ ga-adị ka echi maka echi a na-agwụ agwụ sikwanụ I don't want to include IPOB into this. Let me just leave it. Let me just leave it. But then when very few people know what Maazị Nnamdi Kanu. Just three or four. The other ones were idiots. This thing, I'm saying, has nothing to do with Maazị Nnamdi Kanu. It's not the opinion of Maazị Nnamdi Kanu. It's not, it has nothing to do with IPOB. How to be independent. But, anyị agaghị enwere onwe unless ma anyị bu ụzọ nwere onwe anyị were arụ ndị ọcha butere lụfuo ya were jizọs onye oshi efulefu ejiri anyị ọrụ nwoke onye dere baịbụl si na ọ na-akpọ ntụnye jee akwụkwọ ọhụrụ na peji m ị gaa down down ị ga-ahụ ya gaa stọdịa ya stọdịa Egyptian Book of the Dead 42 laws of Ma'at don't believe me go and study gaa ahụ ihe niile e dere na 42 laws of Ma'at hụ na ndị oshi kọpụtara ya from that place then gaa were jizọs na those useless god ha na-ara nwaanyị onye ọzọ lụba ya ọhịa he has no power chukwu ndị igbo nwere ike Ekwensu mmụọ nọ n'ala anyị the god of war ekelere m nna udo